ne cɛ ma boli n k'a jɔlen don a sen fila kan ka wa a jɔlen bɛ yen nin cɛ in bɛ ne furu don min na a ko bingi sisan ko bɛ ka kɛ sɛbɛ ye n ye diɲɛ muso bɛɛ ye k'i ta k'i kɛ n ka galen bi nin n bɛna kuma i ye bi i yɛrɛ ka kuma n ye kana fɛn to i kɔnɔ ne yɛrɛ tɛ fɛn to n kɔnɔ fɛn fɛn tɛmɛna n'o ye pase de ye i ta bɛɛ fɔ n ye ne yɛrɛ bɛ n ta bɛɛ fɔ i ye an bɛna don mɔndi kura de kɔnɔ sani an bɛ don o kɔnɔ il faut que an ka kuma ɲɔgɔn ye foyi tɛ nin cɛ in ka pase la ne tɛ min kalama foyi tɛ ne yɛrɛ ka pase la foyi tɛ n ka pase la cɛ in tɛ min kalama an bɛ denkundi kɛnɛ de kan bi a ye nin lamɛnbaaw deli kuma kasira fɔ don ko la a kasira fɔ yɔrɔ ko la a kasira fɔbaga ko la n'i ye kuma fɔ ka sɔrɔ a fɔ don ma se kuma bɛ kasi i bolo ne t'a fɛ kuma in ka kasi n bolo bi de ye ne kuma don ye ni n ma kuma faransi yan n bɛ taa n kɔnɔbara kɔnkɔn dugulamini bebe pal sunjata Diɲɛ lamini sa jan Sunjata. Sunjata min kɔnɔ tara degun na k'a wolo degun na alhamdulilayi ala ye bi yira n na ne bɛna den in wolo don min tɛna ala kani bɛ ne na ala ni ala kira kani bɛ n na n bɔkolo kani bɛ n na ne cɛ kani bɛ n na a bɛ kalaya don min na ne tun y'i boli san b'a sɔrɔ an ma sigi nin kɛnɛ kan ka n ta ka bɔ bamakɔ ka na ni n ye faransi ne jiginna hôpital min na hôpital privé de don hôpital privé ne jiginna yen de ka daminɛ n na don na faransi depuis ne bɛ mali la ni ne bɛ ka suivi pari yan depuis ne bɛ mali la ni ne cɛ ye médecin wele pari ni ne bɛ suivi la kabini ala ye n da n ma kuma n ye jeliden ye mɛ n tɛ se kuma la ne b'o seereya yanni i ka don faransi o y'a sɔrɔ palmer y'i ka accouchement wari bɛɛ sara a tɔ min ka di mɔgɔw ye u k'a fɔ i bɛ ne de ka so ne bɛ baara kɛ sante de la ne bɛ baara kɛ sante de la palmer ko k'a mago tɛ ɛdi la i den ma wolo ni ɛdi ye wari de sarala i jiginna i jiginna kiliniki de la wa i jiginna kiliniki la maa lankolon tɛ jigi ye den lankolon tɛ wolo ye ne de y'a fɔ masarenkɛ min b'i to mali la ka ne wele telefɔni na a b'a fɔ bingi ne yɛrɛ t'a dɔn n ka visiti ye don min ni don min walayi ne ni ala de b'a fɔ ni ne b'i to mali la ka ne wele telefɔni na bingi sini i ka visiti ye dɛ o b'a sɔrɔ a ni médecin kumana n b'a fɔ ko problème t'a la a bɛ Uber bila ka n'i jɔ da la ni n jiginna n b'a fɔ ne cɛ ten an bɛ wari ta ka bila n bolo ni n sera n b'a fɔ n bɛ wari bɔ k'a sara Uber tigi b'a fɔ ko la personne a déjà payé o cɛ de filɛ nin ye ni ne ma n dɔn Palmer ye dɔrɔn n bɛ n dɔn jugu ye Junior fa ni n ma n dɔn i ye n bɛ n dɔn jugu ye balaba fa ni ne ma n dɔn i ye n bɛ n dɔn jugu ye bébé pali fa ni n ma n dɔn i ye n bɛ n dɔn jugu ye masarenkɛ min ye n ta ka n denw ta k'an da kɔ la n ma tɔɔrɔ n ma kasi ne tɛ sini dɔn dɛ ne tɛ kuma ni sini ye parce que ala de ye bi dan sini bɛ ala de bolo ale de ye kunun tɛmɛ n tɛ sini dɔn n bɛ ka kuma ni bi de n furu masarenkɛ fɛ ani bi cɛ n tile kelen ma n sigi n ka sokɔnɔna la k'a ye fɛn dɔ kɛ n'a bɛ a ye n tɔɔrɔ o ma kɛ Palmer i kunnawolo i ka tagama n'u tilenna k'i ka pɔrɔno labɔ n b'i fɛ tɛ ta